ọ dị mma igbo ndị nwe m na ndị nwe ekene m ụnụ kene ife na-emere ụnụ ife na-anabata ụnụ n'oge ojemba na Africa Independent Television AIT ọnọkwa ukwu ahụ anyị ji na-akwalite asụsụ omenala nakwa ejirimara igbo niile Cheta na a sị na nwata marụ nna ya amarịgo ndị ichie, na ọ na-abụ agụpe ụzọ agụpe ọnụ. Ana m asị Igbo ndị nwe m na ndị nwe, ụbọchị ga-ajọrọ ụnụ njọ, ụkwụ agaghị apụ n'ezi, ụnụ asị m ise. Ana m asị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a, anya ahụ iji wee na-ekiri anyị agaghị akpọ, gị asị m ise. Ana m asị gị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a, ụnụ ma na anyị bụ Igbo, anyị dị ka ero, ọhịa ọbụla sọ nkata, ero agaghị epu n'ime ya. Cheta na ọ bụ mbugharị mbugharị ka e ji ere mbe. anyị ebugharịkwala egwu bugharị ọnọdụ ma gakwa ebe ọ na-akpọtụ igosi ụnụ ka o si wee na-akpọtụ aka m bụ onye nke gị Ahamefula mana ụnụ na-etu m the ambassador extraordinary ndị Igbo Gaddafi m ana-aza ka udo wee chịa kedu ebe ekwe buru anyị gaa na nke izu a em ojemba jere mba kpọmkwem na ndị Mbaise okporo gara kpawa hụ ọtọwa dị mgbe anyị ruru mbaise anyị ruru mbaise gaa sị nnọọ ka anyị kirikwala nnọọ ka ndị mbaise si eme emem iri ji ụnụ ma ka ha si emenụ ya mana anyị rukwara ebe ahụ chee ma o nwego ihe gbanwere na ka ụzọ e si eme ya mana anyị ruziri ebe ahụ fụzie na okporo gara akpa ahụ ọtọwa nwanne gara hara hụ ehi ọ dị mma Kpọmkwem na mgbe ọnwa Ọgọst a gbara mkpụrụ ụbọchị iri na ise ka ọ kpọtụrụ na Mbaise. Nwanne ịgwa gị eziokwu, bịa n'ụbọchị ahụ ka ị hụ. In fact, onye ọbụla na-anọ n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ mara na o so na ihe a na-eme. Nke bụ eziokwu ka m gwara gị ihe a maka Mbaise niile, ọ nọ n'ụlọ na ọ nọ n'ụzọ ije jupụtara na uju ya ụbọchị ahụ ka a na-eme mmemme ya bụ iri ji nakwa ituwe ụfọdụ ụmụafọ Igbo ndị na-emebe ọfụma maka na ọ na-abụ afụ dimkpa afụ ogwe imi ya ka onye na-eme ka ekwe si akpọ ya o nwe ndị na-emebe ọfụma bụ ndị nke ndị eze niile nọ na mbaise gbara okirikiri wee chie ha echichi n'ụbọchị ahụ ọ bụ ụdị echichi a wee echichi ọ ga-abụ i rugodi amerịka akpọ gị taịtlụ gị chief gị aza ọ bụrọ ndị nke a nwere ike isi na kafanchan ị na-alọta ruo na river Niger gị ekpupụ okpu fanye na akpa mana nke a bụ taịtụlụ ndị eze ndị niile gbakọrọ aka wee nye ụbọchị ahụ em, ịgwa gị nke bụ eziokwu mmadụ dịka em, his royal majesty eze chidume okoro ya bụ chairman mbaise chia em, council of traditional rulers bụ onye nọrọ n'isi N'ụbọchị ahụ, ịhụnanya ya na imerime ndị ọzọ eze ndị ọzọ niile dị iche iche mere ihe ka ọ gaa n'anya ya. Ụbọchị ahụ, e nwere egwu ọdịnala dị iche iche. Afụrụ m iri ji n'ụzọ pụrụ iche. Mana tupu anyị gaa n'iru, anyị ga-ekele ndị na-eme ka anyị si eme ya bụ ndị sị anyị jide nke anyị ji na nke anyị ji dị mma. Onye m na-ekwu maka ya bụkwa ofu onye n'ime ndị etuwere ugo n'ụbọchị ahụ dịka onye na-emebe ọfụma. Onye ka m na-ekwu maka ya? Ọ bụnụ Senetọ Bright Nwanne ee Senator Bright Nwanne imekwanụ ka nwanne ndị ojemba n'ụbọchị ahụ maka na ịbụkwanụ nwanne ịfụrụ ka aha si daa Senator Bright Nwanne ya emekwanụ ka nwanne maka na ọ na-abụ gị fụ nwanne gị ga-adị nwanne ọ ya adịrị gị mma mmadụ dịkwa ka senetọ samuel anyanwụ ya bụ sam daddy etuwekwara ya ugo n'ụbọchị ahụ tinyekwara mmadụ dịka ọnọrebụ raf nnanna igbokwe etuwere ya ugo n'ụbọchị ahụ tuwekwa mmadụ dịka assistant inspector general ya bụ aig charles Ugomuoh etuwekwara ya ugo n'ụbọchị ahụ ma tinyekwara mmadụ dịka barista Stephen Ibe Nwoga ndị a niile bụ ndị etuwere ugo pụrụ iche n'ụbọchị ahụ maka na ha na-emebe ọfụma ọkwa ya ka nwanne ya nwoke bụ Bright Chimezie ji wee sị gị nwanne m iruo n'obodo asị m iruo n'obodo asị m iruo n'obodo ihe ọma si gị n'obi mere ndị obodo ndị a bụ anyị na-asị mba niile nọ nga taa

ndị Mbaise agbazukwe n'ugbo n'ihi na ha hụrụ na ihe ọma nọ n'ime gị anyị na-ekpume gị okpu sị okpu gosiri na ịdị na njikere ịsụ aja iji hụ na idifendịrị ndị Mbaise okpu o wụ agwọ tụrụ mbe tụrụ okpokoro ndị niile chụwa gị n'ụzọ n'ụzọ ọbụla ha gbara egbe n'isi okpu ga-edifendị gị Chineke nọ n'ime okpu o ga-azọpụta gị. Gaa n'ihu Distinguished Senator Bright Nwanne site ugbu o gaa n'ihu. Title ndị Mbaise nyere gị wụ ugwu dị ike nke mbụ nke ndị Mbaise gburugburu ya dịkwara gị mma. si na oke mmadụ bụ oke mmanwụ ugwu dike ndị Mbaise dike eji eje mba Ezinihitte Mbaise echiri nwa amadi a oke echichi a maka mbọ dị iche iche nwa amadi a gbagoro iji webata mmepe obodo n'ala Mbaise nwa amadi a jibu ọkwa dịka sinetọ na agba nke atọ ọchịchị onye kwuo uche ya n'ala Naijiria a kpọrọ Third Republic n'asụsụ bekee ma bụrụkwa otu onye so n'otu ndị depụtara ma hazie iwu eji achị ala anyị bụ Constituent Assembly n'asụsụ bekee onye ji ego achụnta ego na-enyere ụmụ ogbenye aka sinetọ Bright Oguamanam Nwanne zọkwara ọkwa gọvanọ Imo steeti n'ọkọlọtọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party PDP n'agba nke mmalite ịsọmpi ndọrọndọrọ ọchịchị a kpọrọ primaries na asụsụ bekee n'ime eche emume ala chineke ga-agọzi gị gaa n'udo n'aha jisọs kraịst onye nwe anyị olu ga-aka gị nka ya efuru isi ị ga-aka nka n'elu ụwa site n'aha onye kere ụwa niile ya hụ were isi ya hụ onwe ị gakwa eji isi gị alọ asị gị gaa n'ihu ya adịrị gị mma n'ụtụtụ n'ehihie

ihe eji ndị eze Mbaise ji kpọọ m wụ na awụ m nwa ha nwoke ana a na-elekwa n'anya ndị ụmụ ha na-eme ọfụma na-eleta ndị obodo anya abịa chiwe ha echichi a ọ ga-awụkwa n'ihe eme ha eji kpọọ m ka abịa nye m ugo a adịghị ọtụtụ ọ naanị mmadụ ise echiri echichi ihe eji chie ha wụ eto dike na nke o mere mbụ ya emekwa ọzọ ndị a wụ ụmụ anyị ndị na-erime na ihe echeta ndị Mbaise ndị a wụ ụmụ anyị ndị nke gbarala mbọ dị iche iche iji hụ na akwalitere Mbaise elu n'ihi ya anyị sị ebe ha mere nke a mgbe na ọ dịghị echichi echiri ha ka anyị bịa rụmana ha akwa n'ukwu

ihe pụrụ iche unu kpawara anyị n'aka dịka ọfọ ihe unu mere taa wụ ka anyị jikere ka anyị na-eme ka anyị meka ka ịka nke si ebe ọ bụla anyị nọ nụ ihe gbasara Mbaise anyị apụta lụọ ọgụ ya wetara Mbaise aha ọma wetara Mbaise mbuli elu wetara Mbaise mmepe obodo ụmụnna ọ ụtọ ọ dị na ụmụ afọ igbo ekele m unu ọ mụa ka a na-akpọ emma ehumadu mana ihe unu ji mara m bụ labista so ị mara afa a ị ghọta ihe m bụ ọfụma ee afa m bụ browny ifeanyịchukwu igboegwu onye e ji agbalanze mmiri na-arị ugwu wee malụ ofu ji a na-eme mbutu ofu onye na-ekwo moto ajụgiri na-ekwe enwe eze ọ mụ bụ maazị ken erics ugochukwu abụ m onye igbo ụmụ afọ igbo ekene m unu ana m agwa unu ka unu na-ekili ojemba na ait maka na ojemba bụkwanụ nke anyị ndị igbo ekene m unu ọ mụnwa rita edochie na-ekwu rita edochie bụ nke na-eme ife ụwa na-ekili ekili unu na-enene m na ait ọ mụ bụ rita edochie na-ekene unu igbo bụ igbo ekene m unu ezi afa m bụ ngozi ezeọnụ abụ m onye na-eme ife onyonyo bikonụ na-enenenụ ojemba ka asụsụ be anyị ghara ịnwụ ya dịlị unu mma ndị igbo ekenekwa m unu afa m bụ Patience Ọzọkwọ a na-akpọ m mama G G for general ana m asị unu na-ekilikwanụ ojemba na AIT na ọ ga-amasị anyị ncha ka anyị kwado nke anyị ka ọ na-eto ka nke ahụ gasịrị a bịaziri bịa eme kpọmkwem ihe e buru wee bata n'ụbọchị ahụ ya bụ iri ji em ọ kpọtụrụ akpọtụ ụbọchị ahụ kpọmkwem na Rehoboth Palace na Amaanọ Obohịa ya bụ na be onye eze ebe a ka ndị eze Igbo niile na ndị eze ọ ga-abụ ha pụta kwuo okwu gị egee ha ntị n'olu ndị eze ọ ga-abụ gị hụ ha gị ma na ndị a bụ ndị a na-akpọ eze kwesịrị ha nọrọ ụbọchị ahụ wee fụ na e mere ya bụ iri ji ya gaa nke ọma ọ kpọtụrụ kpọmkwem na chioma ajụnwa stadium nọ na Ahịazụ Mbaise lokal gọọmenti ebe a ka ọha na eze igwe mmadụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa jupụtara n'igwe wee mee ya bụ ememme iri ji Em, onye bụrụ em, onye isi oche ụbọchị ahụ wekwere nke ya dịka onye isi oche ihe e jiri gbakọ ebe a wụ iri ji Mbaise ịma obo na Mbaise gbara so ndị eze Mbaise mere ka a ma na ha na-eri ji taa ọ ya ahịa nkwọ gbara taa ebe a ka anyị bịa kiri ụdị ji a ha na-eri maka ezigbo ihe a na-eme ya n'afọ n'afọ ama m ma m ga-ebido n'isi ma m ga-ebido n'ọdụ kama ihe m na-agwa gị wụ taa wụ ụbọchị Mbaise ụbọchị e ji mara Mbaise Ahịazụ Ezinihitte na Abọ iji gwa ụwa niile na anyị niile wụ nwanne wụrụ otu ị lee ihe na-eme n'azụ ị gee ntị ị ga-anụ na ọ na-akpọtụ akpọtụ n'ụbọchị taa ihe anyị na-eme anyị na-eselebreti udo dị n'etiti anyị otu chineke si gọzie anyị ọ bụrụ na anyị na-eri ji anyị na-eri ji ụbọchị niile kama anyị na-eji ụbọchị taa na-ekele chukwu onye mere anyị ka anyị hụ onwe anyị n'anya Mbaise wụ mba zuru oke n'ụbọchị ahụ ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ị na-anụ ka imerime ndị mmadụ na-asị a na-eme mmemme iri ji a na-eme mmemme iri ji ị na-ajụ ji a na-eri dị kedu ebe a kọrọ ya o nwere ike ụfọdụ gaa na mba ndị ugwu a ga-egoro ji bịa sị a na-eme iri ji n'ala igbo Ị ga-aga na mba ndị ugwu goro ji a kọrọ n'ala ndị ugwu bịa mee iri ji n'ala Igbo ọ dara ọhị- ọ rịnụ mma kpa aha dị ị mara na nshikpa aha ọrịa arịghị mma ihe rị kpa aha arịghị mma ọrịa o mana nke a n'ụbọchị ahụ anyị fụrụ ka e si eme ya bụ ememme iri ji ma igbape ọba ji ma etu e si egwupụta ya pụta ịgwa gị eziokwu omenala zuru ezu ụbọchị ahụ a sị a kwaa ngwere ka o si ada elu nsi egbe ga-agwụ ka m hapụ ịnọ na m agba afa ọkụkọ e ji achụ àjà nwụọ aga m ahapụzi unu ugbu a ka unu ji anya unu kirie ka o si kpọtụ n'ụbọchị ahụ maka na ọ ka mma na unu ji anya unu wee fụ

emume iri ji 2017 na-eji bita mmasị onye ọbụla na-abịala ya obodo kpọtụrụ akpọtụ ma zụkwa azụ n'ama egwuregwu chioma ajụnwa stadium Ahịazụ dị na kansụl ọchịchị obodo mbaise imo steeti ọ bụ ebe a ka a nọrọ merube mmemme iri ji mbaise nke hụtara ndị ukwu ndị ukwu ọnụ na-eru n'okwu ọhaneze ndị gbakọrọ ebe a taa ndị Mbaise na ya Nchi ise nọ na Mbaise, Agbaja, Ahịara, Ekwerazụ, all the five clans nọ na Mbaise nọ nga, ndị enyi anyị nọ nga, ndị ọgọ anyị nọ nga, ndị gọọmenti nọkwa nga. Ha bịara iso ndị Mbaise kelee Chineke maka ihe owuwe ubi iri ji Mbaise mgbe anyị na-eji ekele Chineke maka ihe ọma o mere na Mbaise ọkwa mgbe anyị na-eji ayọ ya maka ihe ọma ndị ka anyị tụrụ anya ya nke mere ọganihu Ihe anyị bịara bụ omenala. Ihe anyị bịakwara na ọ wụ ikele Chineke. Ihe anyị na-amụ ihe ahụ, ọ wụ ihe Chineke. Ikele otu o ji dowe anyị, anyị adị ndụ. anyị ahụ ike anyị akọọ ubi kọta ihe bara uru n'ala ya wụrụ ji anyị wepụtara taa sị ana m awa ji a maka ọganihu Mbaise maka ịdị n'otu Mbaise Okwu ama a! Okwu ama a! Thank you.

ọwụ ohere anyị nwere iji na-amasi ndị Mbaise obi ike na ji wụ onye eze nde ihe niile na-akọta n'ugbo sị onye ọwụla ga-eti aka n'ala ịhụ na ha soro na-akọpụta ji n'ihi na o nweghị ezinụlọ ọwụla nọ na ala Igbo n'ezie ma ọ wụ na Mbaise na-anaghị eri ji ọwụ otu nri ejirimara nde Mbaise ọwụ otu nri ejirimara ndị Igbo niile wụkwa otu nri ejirimara ndị Naijiria niile afọ ọbụla a na-apụta ihe ọhụrụ ga-abata n'ime ya onye m bịakwara ịnọchi anya wụ nna m ukwu wụ governor of Imo State Owelle Rochas Okorocha na kemgbe anyị batara ọchịchị ihe ọbụla gbasara Mbaise bụ ihe na-arụ anyị ọkụ n'obi and anyị nwekwara ọtụtụ ụmụ Mbaise nọ na gọọmenti anyị onweghị ka Mbaise ga-eji meme ihe a gọọmenti anyị agaghị anọ ọ ya mere m ji chịrị ndị niile nọ na gọọmenti gbakwute ka anyị bịa nọnyere ndị Mbaise because ihe a na-eme ihe e mere taa ọ wụ ihe gbasara omenala Igbo that na ịkọ ugbo gị ịkọ ugbo o rukwanụ mgbe ị ga-abọpụta ihe ị kọrọ bụrụ ihe nde bekee na-akpọ harvesting ọ wụkwanụ ihe a ji ezi na onye nke ya ka nke ya ebe a taa ka anyị na-eri ji na Mbaise m anyị na ihe a wụ ihe jikọta anyị n'ọnụ taa wụ ụbọchị pụrụ iche n'ala Mbaise mgbe ndị pa ha na-abịa sị Chukwu Abịama imeela maka ji i nyere anyị O gosiri na Mbaise kwụ chịmchịm Mbaise na-eji otu obi eme ihe na the whole of Mbaise and ndị Mbaise dum na all over the world taa after taa taa gacha ha ebido riwe ji onweghị onye riri ji ọhụụ echi gara aga o gosiri na anyị dị together o gosiri we forge ahead ma ọrụ ugbo ma politiks ma religion ihe dum anyị na-eme anyị na-eji otu obi eme ya ọ wụ ihe o gosiri Amen. That's how I did.

ana m ekele chukwu na anọ m na Mbaise taa ebe a na-eme iri ji Mbaise 2017 so obi dị m mma ịbịa here ọ dị mma ọ kwa unu afụgo ka o si wee kpọtụ ụbọchị ya kpọmkwem na ndị mba 5 em, ndị mba ise em, ịgwazi gị eziokwu ị ma na a sị onye mba ise lụọ onye mba anọ ha amụta mba itoolu E, ndị mba ise emene nke ha ndị mba anọ ọ bụrụ unu ga-eme unu eme ka anyị mara e tikọzie ha abụọ ọnụ ndị mba itoolu mgbe unu ga-eme nke unu unu emekwe ka anyị mara n'ihi na gị chụwa onye Obohia umere nne ya wụ Okohia ọsọ ya agbaba ime ọhịa ị mara na ọ laruole ọ dị mma etu a ka anyị ga-esi pịachi ya n'agba Ojemba nke izu a ya bụ gị bụ nwa afọ igbo kiriri anyị ugbu a Asị m, anya ahụ i ji kirie anyị ọzọ agaghị akpọ. Mana tupu anyị apịachie ya, ka m kenekwe ndị bụ isi a fụ wee kwaba okpu. Anyị na-ekenekwa gị ọzọ, His Royal Majesty Eze Chidume Okoro, Chairman Mbaise Council of Traditional Rulers. Em, a na-ekene gị, na-ekenekwa onye nke anyị bụ nwanne eh, Senator Bright Nwanne onye nke anyị ka ị bụ ndị ojemba ji gị eme ọnụ ana m asị ọ ga-adịrị gị mma n'Eke Oye Afọ na Nkwọ ọ chọọ ka ọ ga-eme gị ọdachi agaghị ekwe ya Ana m ekenekwa mmadụ dịka Deputy Gọvanọ na-achị Imo steeti ya bụ em, Prince Eze Madumere nakwa imerime ndị ọzọ tinyekwara His Excellency Okey Eze ndị a niile bụ ndị bịara ụbọchị ahụ ịhụ na ya bụ ememme iri ji Mbaise nke afọ a kpọtụrụ akpọtụ ma bụrụkwa ihe e mere ka ọ gaa n'anya ya ka anyị na-esite ebe a apụ ugbu a ọ bụrụ na o nwee ihe ị chọ ka mụ na gị karịa ma ọ bụ gị na ndị ojemba karịa ikekwe ị chọrọ ka A bịa chịkọlata ememme gị, ụdị ememme ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, ọ bụ iri ji, ịgba ọfala, imepe ụlọ, ikupụta nwa, ịgba akwụkwọ, ịkwa ozu, ihe ọ bụla ọ sọrọ ya bụrụ, gị achọọ ka e gosipụta ya n'Ojemba etu anyị na-egosi ememme iri ji ndị Mbaise a. Gị chọọ ka anyị na gị karịa, ị ga-afụ akara ekwentị ndị nọ n'ihu onyonyo gị, gaa kpọọ ya ka anyị na gị karịa, ka a gwa gị obere ihe a na-ewepụ na ji ma ọ bụ n'anụ nakwa obere ihe a na-etinye n'anụ tupu e rie ya, ka a gwa gị ihe a na-eme ji, ya wee bụrụ ụtara. kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị ahụ ka anyị na gị kparịa ka m kenezie gị ụba dịgbara gboo ezike onye nke m ọ gụnwa nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị na abacha road ya bụ phoenix eh, phoenix hotel ebe m na-anọ na abuja mụ na ndị big man ibe m ya bụ ọ bụrụ na ị nọ abuja gawa abacha road na mararaba i ru ebe ahụ gị ama na ihe o nwe ihe dị iche n'egbe na egbe i ru ebe ahụ gị ama na nwa afọ igbo abụ ụba dịgbara gboo ezike na ọ kwọrọ aka saa anya mmiri gaa obodo oyibo fụ ka e si arụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ arụọ ya etu ahụ ahụ na-ajụ ndị mmadụ oyi ị chọọ igwu mmiri gaa ga egwuo mmiri gbatịrịcha ọkpụkpọ etu a ee maka mmadụ nwa anwụ nwanne ọnkonyere dịka ogwu ala ụba dịgbara gboo ezike ọ ya-adịrị gị mma ka anyị si ebe a na-apụ ugbu a ana m asịzi ụnụ ka egwu a gbafọrọ taa dịba ụbọchị oti ịgba ga-akwa nne ya ka m bụ onye nke gị ahamefula mana nna etu m dị ambassador extraordinary ndị igbo gadafi m na-aza ka udo wee jee ana m asị ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi a ga-akpụ afụ ọnụ ka ọhịa dịka enwe amaghị ya